momwe mkazi amazitsatsira kwa azimuna koditu izizi zimachitika whether munthu ukudziwa or ena amapanga asakudziwa ndiye lero tifuna tizikambirane kuti ukamapanga uzidziwa kuti zimene ukupangazo ndiye kuti ukuzitsatsa wekha ukupanga attract azimuna izi zimachitika kudzera mu njira zanji zimachitika kudzera mu chikhalidwe chimene inuyo mukupanga behavior eti komanso maonekedwe your appearance komanso kudzera mu the way you are communicating to men ndiye pali njira 10 zimene tikambirane lero zimene mukamapanga zimenezozo whether mukudziwa olo musakudziwa mumakhala kuti nokha mukuzigulisa olo mukuzitsatsa kwa azimuna azimunatu amafunsira pomwe azikazi nthawi zambiri safunsira sindidziwa kuti kaya ndi chikhalidwe kaya zinalembedwa pati komano ndi chibwero sizinalembedwe pena paliponse otherwise ndizotheka kuti mzimayi nayenso atha kumfunsira mwamuna Azimayi chimene amadziwa iwowo ndikupanga zizindikiro zozionetsera kwa mwamuna kuti iwowo ali open and available. Njira yoyambirira, dressing in a revealing way. Kuvala zovala zija eti zoonetsa mabere, kaya mwina kuvala zovala zothina kwambiri, ena zoonetsa michombo, zoonetsa mimba pamtunda, or mwina zo, zopanga reveal pali ena ake amavala zovala zopanga reveal zomaoneka ndithu kuti shape yawo ili chonchi apakuti padinda motere motere iyi ndi njira imene inuyo ena akenu mwina mutha kukhala zoti mukufuna ah, muoneke fashionable or mwina ena amanena kuti ayi izizi sindimavalira zimenezo ndimavala mwinakeno ndimakhala comfortable ndikavala chonchi komano mukuyenera mudziwe kunena kuti njira imeneyo ndi njira yowapanga attract azimuna ena amatha kuvala mwina mu njira yonena kuti imapanga draw strong timati physical attention eti kuti anthu akupanga zawo komano iweyo malinga ndi mmene wavalira ukangodutsa anthu onse kukutembenukira iweyo imeneyi imakhala njira yozitsatsira kwa amuna njira ya namba 2 yomwe mkazi amazitsatsira kapena kuti kuzigulisa kapena kuti kupanga attract amuna ndiyo timaitchula kuti physical proximity pali akazi ena amatha kuyima pafupi ndi azimuna ndikumayankhula azimuna akhalakhala apopo iwo ndikuyima ndikumayankhula azimuna aja so nature ya mwamuna amati visual amuna ali visual pomwe azimayi sali visual as such amuna software yawo imapanga iwo kuti azikhala so attracted ku zinthu zimene iwo akuona so mzimayi ngati wayima so close to them and you are talking to them or you are addressing to them pa zinthu zosiyanasiyana udziwe whether you like it or not kunena kuti azimuna amakumva zimene ukuyankhula komanso amayamba kuyang'ana zambiri zokhuzana ndi pathupi lako so ndi njira inanso imene iweyo umakhala ngati ukuzitsatsira kwa iwowo kapena kukhala m'maposition amene ali timati clearly exposing your body kukhala njira yonena kuti ukuonesa thupi lako kwa azimuna azimuna amaona ngati kuti iweyo ukuzitsatsa eti kwa iwowo komanso ena amakhala kupanga maintain prolonged closeness iyinso ndi njira yozitsatsira kwa amuna kukhala ndi mwamuna awiriwiri malo ena ake kwa nthawi yayitali azimuna ambiri amaona ngati kuti ukuzitchipisa or kuzigulisa kwa iwowo ena mwina kudzera mu njira timati invading personal space without realizing it Kuti mwina ukupanga invade their personal space ndiye chimene chimafunikira kudziwa kwambiri pa physical proximity ndichonena kuti izi can intentionally send signals of attraction whether simukudziwa or mukudziwa komano izi unintentionally kudzera mu njira imene mwina inuyo simukufuna kutero komano zimatumiza masigino kwa mamuna uja somehow yo- yokamba availability ya inuyo kwa iwowo njira ya nambala 3 ndi imene timatchula kuti suggestive dancing or body movements zovinavina izi or kugwedeza thupi kuvina mu njira zonena kuti you are emphasizing ma body curves and uzitha kuonesa zinthu zina makevu ako azitha kuoneka bwino through the way you are dancing imeneyinso imakhala njira yozitsatsira kwa amuna ena amachita kuyenda ndithu makatiwoku wawo kuyenda wavala gogoda wawo munjira imene pachizungu imati seductive or exaggerated way kuti si mmene munthu iwe umo amayendera komano kuchita kuwashosha ena ake kuti akuyang'ane ma gestures ena ake amene thupi lako likupanga kupanga highlight ma physical features ako ma movements that naturally draw attention so chimene mukuyenera kuchidziwa pa suggestive dancing or body movements chonena kuti izizi zimapanga attract or zimapanga draw attention ngakhale kuti mkazi iwe ziku- iweyo kungonjoya kutero komano somehow zimapanga attract or draw attention kuchokera kwa azibambo njira ya nambala 4 imene mzimayi akapanga amakhala kuti akuzitsatsa kwa azimuna or akupanga attract azibambo whether ukudziwa mzimayiwe kapena sukudziwa ndimene timatchula kuti excessive flirting in conversation kodi pamenepa tikutanthauza chani pali anthu ena ake amene amangosekerera continuously during ma conversations akucheza ndi mwamuna kumangosekerera kumangomwetulira kuzionesa kuti ali ndi msangala kwambiri kupanga maintain long eye contact ndi mwamuna komanso ena amatha kupezeka zoti akungosekerera china chilichonse chimene mwamuna uja angakuyankhula imeneyi imakhalanso njira imodzi yomupasa signal mwamuna kuti adziwe kunena kuti i think mkazi uyu ah, nditha kupezamo gawo langa so ena mwina lightly touching eh, pali anthu ena ake chikhalidwe chawo kugwiranagwirana kumugwira mwamuna pa phewa kaya ndi pa shoda pamene akuyankhula izizi zimakhala kuti uh, munjira ina ake eti zikutumiza ndithu signal kwa mamunayo kuti munthuyu ali available nditati ndingoyesa ndiye kuti zitha kutheka so amuna easily amapanga interpret izizi as romantic interest so mukuyenera mudziwe lero whether simukuzidziwa so mukuyenera mudziwe zimenezi whether you like it or not komanso chinthu cha number 5 chimene inuyo mmazitsatsira kwa azimuna or zimene mmapanga attract azibambo ndi zimene timatchula kuti constantly complimenting men constantly kuwayamikira kumuyamikira mwamuna wina wake kumuyamikira mmene wina wavalira wa, wa eh, nde watchenatu eh, mmene wina amaonekera eh, nde mukuoneka bwinoto eh, nde mukununkhira bwinoto kuchulutsa continuously kumuyamikira mwamuna so izizi nthawi ina yake ndithu zimaonetsera kwa mwamuna uja kuti mkaziyu ali so much interested in me or kuchemerera nzeru zake eh, iweyo ndiwe wanzeru repeatedly admiring his style or appearance so chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti izizi mwamuna amazipanga interpret as interest kuti inuyo ndeti muli ndi interest mwa mwamunayo njira ya nambala 6 imene mkazi amazitsatsira kwa mwamuna sharing personal problems with men ngati inuyo mumakambirana mavuto anu pali ena amatha kufika na point mavuto akubanja kwawo akapita ku ntchito mwakakambirana ndi mwamuna wawo zimene akukumana nazo e ineyo ndiye sizikuyenda e ineyo ndiye sakundipasa ndalama zokwanira e ineyo zovala mwakuti mwakuti sakundigulira mwakuti mwakuti or mavuto ena ndi ena amene mukukumana nawo kunyumba kwanu mukugawana ndi mwamuna wina wake wadera so mumagawana naye ma emotional issues za mmaganizo mwanu discussing relationship problems izizi zimapanga create izizi mu whether you like it or not zimapanga create timati emotional closeness mmakhala mukuzisendekeza chifupi ndi mwamuna ujayo cause you are constantly sharing your problems and mwamuna uja amaona kuti ndeti mkaziyu akufuna ineyo ndimuthandize and then pokuthandizanipo pamene zinthu zambiri zimatani zimasokonekera so the best thing to do sizikufunikira kupanga share kwambiri zinthu zanu zamkati ma emotional things zanu ndi mwamuna wina wadera chifukwa mwamuna wina uja automatically amaziona kuti inuyo ndeti mukuziperekera kwa iyeyo izizi zimapanga create timati emotional intimacy that may attract him Chinthu china cha nambala 7 chimene mmakhala mukuzitsatsira kwa mamuna ndi seeking male validation. Palitu azimayi ena amene amafuna validation nthawi zonse kuchokera kwa mwamuna. Wandiona mmene ndavalira ndikuoneka bwino? Wandiona mmene ndapangira makeup yangayi am I beautiful? Wandiona mmene ndapangira zakuzakuti kodi ineyo mwakutimwakuti? So ukufuna constant assurance, reassurance yochokera kwa azibambo osiyanasiyana. Ndiye inuyo ngati mumafunafuna kuti wina wake azikuonani bwino mwamuna makamaka unintentionally, zimaoneka kunena kuti uh, mukupanga attract their attention or mukupanga seek their approval and izi zimaoneka mwamuna kwa mwamuna kuti ndiye kuti mumamfuna mwamunayo and then mukutha kuzigulisa kwa mwamunayo chinthu cha namba 8 chimene inuyo mmazitsatsira kwa mamuna whether simukudziwa or mukudziwa ndicho posting attractive photos on social media azimayi ambiri apanga post zithunzi zawo pa social media ndiyetu zimakhala zithunzi zopanga highlight ma body shape and poses that emphasize beauty or curves azimayi ambiri zithunzi zimene apanga post pamene paja zithunzi zopanga emphasize kukongola kwawo or makevu awo or mmene amatchenera chifukwa akavala chanyuwani kujambula ndiyetu achisiya pa social media so ma, ena amapanga post zithunzi za seductive zinthu zimene ena ironically zoti sangapange mu life ya ku church sangathe kupanga koma pa social media amakamasuka pamene paja azionetsa kuchipinda kwawo azionetsa ma underwear ku background chanchani ali kuchipinda akupanga so zoti sangazipange poyera akuzipangira kuchipinda komano chodabwitsa akuzipanga share pachani pa social media so zithunzi zimenezi cholinga chake you want to attract ma reactions kuchokera kwa ndi ma compliments kwa azimuna akakuuzani hey you look beautiful inu kumanyadira izizi zimapanga attract attention yochokera kwa amuna chifukwa amuna amapanga interpret zithunzizo as a signal yoti inuyo muli open so mukuyenera mudziwe zimenezi kwa amene mumapanga post kwambiri zithunzi pa social media whether you like it or not chinthu cha number 9 chimene mmazigulitsira or kuzitsatsira kwa amuna whether mukudziwa or musakudziwa ndicho responding too quickly and frequently Am sorry ponena chimenechi koma mukuyenera mudziwe this is the fact. Kuyankha mwachangu ku message imene mwamuna wakutumizirani, sending long emotional replies, mukati muyankhe ndiye kuti chino kapena kuti always being available for conversation. Wina wake always you are available, akangoti hi kalekale hi, mukuonetsa kuti mufuna muzicheza naye, mukuonetsera timati constant attention and availability kwa mwamuna wina wake izizi zimatumiza signal kwa mwamuna kuti there is a strong interest ngakhale inuyo cholinga chanu sichinali chimenecho chinthu cha nambala 10 chomwe chili chomalizira chimene mumazitsatsira kwa amuna whether mukudziwa or musakudziwa ndicho playing the helpless role azikazi ambiri izizi nde amazichita kupempha chithandizo kwambiri kwa azibambo kwa azimuna osiyanasiyana kupempha ma bundle kupempha e undigayire ya ku salon e zovala ndifuna undigulire e kunyumba sitinadye unditumizire ndalama e pocket money kusukulu ndifuna unditumizire ndalama e undigayire zakuti e mwakuti mwakuti ngakhale timavuto ting'ono ting'ono kufunsa azibambo even e foni yanga yavuta bwanji ungathe kundipangira fix kupempha tingonena kuti kupempha kwina kulikonse munjira ina iliyonse chimakhala chizindikiro choonetsera kunena kuti mwamunayo atha kukupangani china chilichonse and chimene mungadziwe nthawi zonse timanena kuti pa dziko pano palibe pa chinthu chaulere ngati mumapempha zina zake kwa azibambo nthawi ina yake azibambowonso nawo azafuna kuti pa- pakhale zina zake zimene muwathandize and nthawi zambiri sizimatha bwino kwa azibambo nthawi zambiri amangofuna thupi lanu chifukwa mmampatsa mmakhala mwampatsa role mwamuna role imene amaikonda kwambiri eti yoteteza eti or yopanga provide role imene ili ya husband mwamuna amadziwa kuti aa nde kuti i need to be a husband eti to this one so chimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti nthawi zina izizi zimapanga attract attention chifukwa chonena kuti azibambo ambiri naturally they are drawn to protect or assist women ndiye final thought pa nkhani imeneyi ikhale yotani ndiyonena kuti attraction ijayo eti nthawi zambiri imayambira pa ma signals amene you are able to send video iyi tayipanga kunena kuti mukazindikira kunena kuti pa ma signals amene inuyo mmatumiza kuti ma signals amenewo they are likely to attract men ndiye kuti mudziwe no kupanga control zinthu ngati zimenezizi apapa ndipofunikira kwambiri chifukwanso muzakhala ngati victim kuti simmadziwa chimene chimachitika video iyi ikuthandizireni kuti mudziwe kuti ngati mmapanga zimenezozo mmakhala mukuzitsatsa kwa amuna and amuna akamakuseweresani mmakhala kuti nokha ndi amene mukuyambisa so nthawi zina osangompanga accuse mwamuna nthawi zina kumazipanganso accuse ndi inuyo eni ake chifukwa nthawi zina mmatha kukhala kuti oyambirira